onye ọbụla ịhụrụ na-aba mba na-eti aka n'obi ya mụnwa ka ilechara anya mee nke a mụnwa mụnwa onye ahụ bụ ndị mmụọ ka ọ na-akọrọ ebe ndụ ya dị maka na ọ na-abụ azụtachaa ala e wee kọma akụkọ ute ejide egbe n'aka e wee jụma ma nwaanyị a ga-erikwa ntị adịkwa mụtakwanụ ka esi emechi ọnụ ma ihe ọma chọọ imere gị wee ruo oge ịhụrụ na nya bụ ihe emeela ị nweziri ike tọpụ nkịta gị na chain maka ọ bụghị onye ọbụla i chere hụrụ gị n'anya bụ onye hụrụ gị n'anya ụfọdụ bụkwa mma ihu abụọ ọ bụghị onye ọbụla ka obi dị mma n'ihe ọma na-achọ imere gị ọ bụghị onye ọbụla ka obi dị mma n'ebe ị nọ ọ bụkwa etu ị dị ka onye ọzọ dị ewekwana onye ọbụla etu i si wee were onwe gị Kingsley gụchara mahadum ebe niile ọ chọrọ ọrụ o nweghị ebe e were ya n'ọrụ ekwesịa nya nkwa na aga enye ya ọrụ emechaa gharịpụ ya ihe a ka o mere ọtụtụ afọ o ji wee gụcha akwụkwọ wee na-achọ ọrụ nsogbu Kingsley nwere bụ ọnụ ọ naghị ejitenwu onwe ya ire na-aghọ ya nkọ ihe ọma chọọ imere ya nya bụ ọ chọọ inweta ọrụ o buru ya pụọ na-akọrọ onye ihu na onye azụ na-akọrọ ma ndị agbata obi o chee na onye ọbụla ka obi dị mma n'ebe ọ nọ o si ka njọ bụ na ọ bụ na Kingsley ekwupụ ya bụ ihe ahụ aga ezu ya ike ọ dị ya ka onye eboro ibu wee ruo mgbe ya bụ ihe si n'ọnụ ya pụ o wee nwere onwe ya o wee rutezie otu ụbọchị Kingsley aga dega akwụkwọ anamachọ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ na-achọ ndị mmadụ ndị ụlọ ọrụ akpọkọ ha niile nye ha ule ha elesịa nya bụ ule wee lanwa a sị ha na a ga-ezi ha ozi emesịa kpọọ Kingsley sị ya na ọ gafere na ya bụ ule na ọ ga-abịa na mọnde ya ka a bịa gbaa ya ajụjụ ọnụ ọnụ ọchị ekwezi Kingsley fụ ha ọkụ obi ọma eju ya ọnụ o bukọtalizi ihe a n'onwe ya o wee mapụ n'obodo wee na-akọrọ onye ihu na onye azụ ma ndị hụrụ ya n'anya na ndị kpọrọ ya asị ọ hụ ndị enyi ya ọ gwa ha na ya na-achọ inweta ọrụ na ya nweta ọrụ ugbu a owu ite alaa ụbịam agbafuo ọ gakwuru enyi ya nwoke ha abụọ soro lee ya bụ ule mana akpọ nke ahụ si ya na-akpọọla ya na ya ga-aga ile ule nke ahụ sị ya congrat mana obi adịghị ya mma maka ọ hụla na Kingsley na-achọ ịga ya mana ọ gosighị na iwe na-ewe ya ọ na-eme ka a ga-asị na obi dị ya mma Kingsley eburu ya bụ akụkọ gaa n'ụlọ ụka gaa nye testimony sị ha na ihe ọma na-abịa n'ụzọ ya n'ebe ya gara chọọ ọrụ ka a kpọrọ ya sị nya bịa ka e mee nya interview na onye ọbụla tinyewe ya n'ekpere Kingsley eche na onye ọbụla nọ n'ụlọ ụka ka obi dị mma na etu o si wee were ha ka ha si wee were ya Kingsley emechara ihe a kwado sụọ suutu ya gbasaa nya ọ kọchaa dee ya iron ị hụ Kingsley ị ga amazi na Kingsley o wee rute ya ka e mee nya interview ọkọ a na-amaghị ebe o si amalite kọma Kingsley ọ kọrọ ya na mkpa abụ ọ kọrọ ya n'azụ na-akọ ya ka a ga-asị na ihe rikpuru n'ime akwa ya na-ata ya na-aghọkasị ya ka ebe akụrụgba na-aghọkasị ya Kingsley ana-agbalịsi ike ka o die nya bụ ihe mana ihe a ka na-akọ ya na-aga n'ihu Kingsley ediwulizi nya bụ ihe o wee yipụ suutu ya n'ihu ndị ahụ na-eme nya interview ị ma ọsọ nwaanyị gbawara hasị ara aka abụ obere ọsọ ka o yipụrụ suutu ọchịcha abụọ ewee si na kootu were pụta ndị na-agba ya ajụjụ ọnụ a na-ele ya ebe ọchịcha si were ikpu na suutu ọ sụrụ asụ dee ya iron mmadụ amaghị ọ kọchaala ọkọ bịakwa dị gị ala ka ajụọ ya ajụjụ ihe ha jụziri ya bụ what is that your name again mgbe ahụ ka o ji mara na mmiri abaa n'opi ụgbọgụ ha sị ya we'll get back to you wee ruo taa ndị a akpọchighị ya azụ onye ọzọ ka a kpọziri ọ nọchizie anya Kingsley ebe ihe mere ya sikwanụ ọ maghị gee m ntị itinwe okwe wọt i mekata tie last card ndị gị na ha na-eti okwe achiri obi n'aka ha amara na ị chọọna ịgba ha ị chọọna ịgha ha ha na-agba mbọ etu ha si wee nwee ike iji hụ na ha dọchighara gị azụ ha na-achọ ka ha buru gị ụzọ gbaa ọ bụrụ na onye ahụ nyota ihe i ji agba ọ sị gị i need something like this i need triangle maka ọ ma na circle ka i ji agba mgbe ahụ ịgbagharị nwa lee anya hụ na ijize triangle i jere ahịa ihe o ji wesị gị ihe dị otu ọ ma na i nweghị ya onye nke ahụ bụ onye gị na ya na-erikọ onye maruru gị ụlọ mara ebe i si eje na ebe i si ala mara ihe nwere ike ịkwatu gị ọ ma ihe ị ga-emenwu ikwe asaa n'anya n'ebe ndị ahụ nọ mana ọ bụrụzie onye iro gị na-anọghị gị nso onye na-amaghị ihe i ji agba onye na-amaghị ka i si kwado ọ pịa gị hold on onye nke ọzọ asị gị pick 2 nke ọzọ asị gị general tupu ị na-ama ihe na-eme i chizuona okwe aka ha adọchighaala gị azụ mgbe ahụ okwe ha agbamichaala tupu ị na-esiri ime okwe ahụ chijuru gị aka apụta ị ga-anụ bụ continue with last card okwe nke ha agbamiela ị na-enweghị pick 2 ị na-enweghị hold on ị na-enweghị ihe ọbụla i chiri obi n'aka ị ka nọ ebe i chi okwe n'aka ha agbara gị buru gị ụzọ gafere mgbe ahụ ha enwetara ihe ha chọrọ ha na-achịzi gị ọchị maka ihe ọma ahụ na chi mere gị emerere ha were ihe na-eme na ndụ wee mụrụ ihe ọ bụ etu a ka ndụ si aga ya abụla mgbe ihe ọma chi mere gị maọbụ ngozi chi rute gị aka i were megaphone na-ekwusa ya cheregodi ka ya bụ ngozi mezuo chere ka ọ kaa aka ka ị ghara iji abalị ga aghọkwa ya bụ mkpụrụ na-akaghị aka ọ bụkwaghị ha niile na-asị gị congrat obi dị mma ntị ọ dịkwa ya gazie